Malawi Agribiz Podcast. kuchokera kuno ku uh, hopmark farm eh, ku mitundu ndiye cha patsogolo pang'ono apo ndikulandireni ku malawi agribiz podcast ine ndi john kisewe m'phangeni leroli uh, zokambirana zathu kwambiri zilunjika pa nkhani yokhudza uh, youth involvement in agribusiness lero sitikukamba za participation koma tikukamba za involvement komano tisanayambe zonse tidziwe kuti pa panelo leroli tili ndi ndani tiyambire mbali imeneyi ine ndi noel kafera wa hopmark mbali imeneyi ine ndi grace gondwe wa jumpha agro services and research unit ine ndi madalitso mkosi wa carbod plus limited chabwino mwina tisanalowe mkatikati mwa zokambirana zathu hopmark imatani mwachidule kwambiri

mbali imeneyi timatani Um, ku Jumpha Agro Services and Research Unit, as, we- as the name says, research unit. So we are a research unit. Timapanga kafukufuku osiyanasiyana, especially mu poultry production. Komanso we also act as a hub, yeah, a poultry hub. Okay. Imene timaphunzitsa alimi ena ang'onoang'ono ma cooperative ku mbali ya ulimi wa nkhuku komanso timatokhanso ngati farm tsopano timaweta nkhuku za mabroiler za lokolo komanso tili ndi hatchery imene tima timaswetsa mazira ndikumagulitsanso pena anapiye olo nkhuku okay Yeah. mbali imeneyo tikuchita chani ya ine kuchokera ku carbod plus timapanga za poultry makamaka zinziri mikolongwe komanso zakudya za nkhuku ngakhalenso timapanga ha- offer ma egg incubation services kuswetsa mazira. Okay. Um, zokambirana zathu lero mmene ndinafotokozera kuti tikufuna tikambirane pa funso lonena kuti kodi achinyamata akupanga nawo ulimi ndiyambire pamenepa are youth involved in agribusiness kwambiri kwake mu, mu, okay, achinyamata ambiri they are being panopa they are more attracted ku farming as okay. a business All right. mwina ena they are doing it as a cultural concept mm -hmm. or mwina chizolowezi koma nditha kunena kuti there is a lot of youth involvement panopa ndi kutengeranso ma circumstances amene dziko lathu lili amene likuyendamo for, for instance mwina unemployment ndi anthu ena akuitenga of course as a profession mm. mwina some they are not that very exposed as, as others koma there's a, a, there's a good number of a growing population titere eh, okay. of youth who are now becoming involved in farming yeah. what do you think are youth involved yes. in agribusiness actually ine ndi chitsanzo chabwino cha achinyamata amene tili involved mu agribusiness okay. mwachitsanzo ngati ine napanga economics ngati pa degree yanga mm -hmm. ngakhalenso pa masters economics okay. so ngakhale ndinapanga economics koma nawo panopa ndili mu ulimi wa nkhuku poultry farming okay. so ndi chitsanzonso chabwino choti achinyamata we are now komanso ndikuonanso achinyamata ochuluka amene tikujoyina mu ulimiwu now ndisanabwere mbali imeneyi ndikufuna pofuna timvetsetsane there is a youth participation in agribusiness and youth uh, uh, involvement in agribusiness achinyamata akupanga nawo participate pa ulimi kapena achinyamata akupanga business ya ulimi chifukwa you agree with me after cyclone trump achinyamata ambiri chimene anaganiza kuti apange ndi kupanga ulimi osati business ya ulimi Uh, are we talking about these young people amene anapita ku ulimi chifukwa cha ma situation amene anakumana nawo kapena ngati malawi achinyamata tayamba kupanga business ya ulimi Yes, achinyamata tayambapo kupanga bizinesi ya ulimi and eh, chitsanzo chabwino ndikuona anthu ambiri akusiya ntchito zawo white collar jobs Yes. ndikumakapanga ulimi and zitsanzo tili nazo zochuluka even myself ndinakananso ntchito ina yake ndikupanga focus pa ulimi so ichichi si choti ndikungopanga participate iyayi komano ndi chinthu choti ineyo ndili mkati mwenimwenimo ndi chimenenso identity yanga panopa so ngati ndalandira identity imeneyi it means ineyo ndikupanga komanso ndili ndi anzanga ochuluka komanso pa network imene tili nawo ya achinyamata tinakhazikika ndikupanga form a, nthambi ya achinyamata pansi pa Farmers Union of Malawi imene imatchedwa kuti Young Agripreneurs Network YAN so ngati anyamata we are organized mu structure ngati imeneyi kuti ma young agripreneurs it means tikupangadi tili mkati mwenimwenimo okay a- a- ndibwera amwene kujoina an association sikupanga agribusiness yes you, you might have um, number ya mwina achinyamata 400 800 80 100 kujoina koma mm. are they really doing agribusiness kapena akupanga ulimi by association mwina ndingomutaive yes. mm -hmm. um, i think there's a growing population going both sides okay pali achinyamata ena they are taking farming as a profession right? mm -hmm.

going both sides komano even achinyamata amene akupanga professional farming eti ngati mmene akufotokozera of the existence of the young agripreneurs network eh, Mhm. it is also our duty to lobby those farmers who are not doing it as a profession eh? chifukwa ena it's just a matter of awareness Okay. mwina chinthu chija sana chikhazikitse kunena zokuti this can also farming can also be a, a, a profession Okay. so it's now just a matter of us to say kuti

akuchita ulimi umene timakhala tikuuzidwa kuja umanena kuti bambo ako amalima mayi ako amalima umatenga mkolo wako ndi m'mamawa kupita nawo kumunda olo ayi uli ndi ka one acre pena pake basi mwinanso ka- ka quarter acre kumati you are doing agribusiness you are based here ku farm ku Mitundu are young people really involved in agribusiness Uh, it, it, it would depend on the scale okay ya how the

Um, mukuganiza kuti chimene chikuwapanga achinyamata pakadali panopa kuti akhale ndi chidwi ndi agribusiness ndi chani tiyambire pamenepa Mm, okay yes um choyambirira which is the most common problem that not only malawi but maybe africa is facing eh, Yes. is the issue to do with unemployment okay So we look at the opportunities that are out there from other businesses. Chifukwa business is not just

It's one of ngati achinyamata tiyerekeze chitsanzo chenicheni wabwera ukudzapanga poultry business eh? yes you see kuti nkhuku zija they are prolific okay zimachulukana msanga ezi nde kuti munthu ka- if you have the good you have technical skill yabwino yoweta nkhuku in terms of management brooding mpakana nkhuku ija ikuyikira

Pali zinthu zimene we can live without nde pali zinthu zina we can't live without. Mwachitsanzo munthu sungakhale tsiku osadya iyayi Okay. olo chaka ndikumatha. Let's say ngati mwina mafoni odula, ma luxury goods. Mm. Akangokhala zoti akwera mtengo munthu you forgo them. Yeah, of Kuti course. ayi ine basi zizi ayi. Mose yandikwanira. Yes. so ulimi ndi chinthu choti sitingakhale popanda nacho. Okay. so demand ikupitira ikukwera pamene demand ya zinthu zina timaona zoti kupanga reduce komano demand for ulimi ikupitirabe kukwera ndiye chikutanthauza kuti pali potential ya misika yokhazikika munthu misika yake ndi ya daily as a matter of fact ndiye ndi chifukwa yake achinyamatanso ambiri akulowa mu ulimi komanso kuti kutenga ndi chikhalidwe chathu cha ku malawi kuno is kuti banja linalililonse limadziwika bwino kuti ilili lili ndi chakudya chokwanira ngati likulima. Ndiye kutengera ndi kukula kumene tinakhala anthu ambiri tikukulira, tinakulira mabanja aulimi kuti either amalima okha ngati personally kapena amalimitsa anthu ena ndikumakhala ndi zokolola zawo. Ndiye chifukwa cha background imene ija kumene tikuchokera anthu, timakhala tili ndi at least poyambira kuti kunyumba timapangako izi olo aneba athu amakhala akupanga izi ine nathandiza in one way or the other ndiye kuti i think inenso ndikhoza kuyambira because even ukhale zoti unapita kusukulu olo sunapita kusukulu there is much potential yoti munthu you can make a significant difference in this sector Okay, b- ndisandabwere mbali n'chifukwa chani achinyamata amene ena kumati akayamba ulimi chaka chimodzi azitaya and ayamba kuyankhula zolakwika zosakhala bho zokhudza agribusiness you agree with me you have friends Yes. amene mwina anaona kuti hey, she's doing great pa poultry she's doing good or is doing good ndi ulimi wa soya ndikukauyamba ulimi uja within a short period of time mwina uh, just one growing season sabweranso the other year uh, wakanika amene pompo what could be the reasons Yeah, vuto lalikulu limene limakhalapo anthu timaona kuchedwa. Timafuna zoti ngati tayamba business ikhale ngati business ya mandasi yoti daily ndizipeza profit. Okay. Komano tikati tayamba ulimi eh, eh, ulimi uja timutenge ngati kuti ndi mwana tikuyenera ndi- timukuze. Ndipo pamakhala nthawi yakuti panopa akhoza kukula, panopa akhoza kuyamba kukwawa, panopa akhoza kuyamba kuyenda, panopa akhoza kuyamba nikuziyimirira payekha. Okay. So anthu ambiri business yathu timayipha ikanali khanda ikuyamwabe kuti ikufunikirabe tiyichengetele bwino ikadzakula yokha imazaziyankhulira kuti ana panopa ine ndakula ndikhoza kuziyimirira pandekha ndikhoza kumapanga plan iwenso munthu ukhoza kumapanga kutengapo ma profit koma anthu ambiri timafuna zoti chaka choyamba tiyambiretu kupezamo cholowa. M'malo moti tidikire kaye kuti ikule, ikhazikike, tiphunzire mavuto amene alimo mu ulimiwu ndi cholinga chokuti zaka zinazo chifukwa kuti agriculture ndi risky business. Okay. One of the most risky businesses. So pa, pa ma risk onsewo umayenabe munthu nthawi zonse ndi opportunity yako kuti uphunzire. chaka chino ngati zakuyendera chaka cha mawa udziwe zoti pakhoza kukhala mavuto ena amene sunapange discover ndiye tikayipatsa nthawi yokwanira timakhala ndi umwayi or timapanga increase ma probabilities oti tiphunzira zambiri ndi cholinga choti zinthu zigwire msewu bwinobwino amati kuyenda dza- dzandi dzandi sikugwa koma kuchalira ulendo okay chabwino Pam- mufuna muonjezere yes ndimafuna ndionjezereko pa zimenezozo Mhm. mwina achinyamata amene mwina zikuoneka zokuti mwina ena zinawathekera Mhm. ena akupangabe ulimi uja mwina most of the times eti timapanga timakonda kupanga post ma flowers eh? Mhm. osati the other side of farming now eh? nde i would say it is just not

too farming is not for the faint hearted ukamakha- ukakhala zokuti sindikunena zokuti anthu ena abwerere mbuyo kuti aka- sa- sa- sa- asakhale alimi aye koma when you're going into farming you have to go in, in it with the right mindset and kunena zokuti uzikhala ukudziwa the risks that they are there in farming tiyerekeze zakumundazi those are, the climate is unpredictable those are some of the unpredictables amene zimapezeka mu ulimi nde it's not something that you can just say lero ndikudzuka ndika- ndikayamba kuweta nkhuku but do you know the technical know how of growing broilers Do you know the technical know how of growing ginger? Have you found the, the specialist in that field? Anthu amene akhazikikamo for example achina Noel okuti anena zokuti ali- bwerani kuno ndizakuphunzitseni kulima Mhm. ginger. Have you found them? Akuphunzitsani zimenezozo. Chifukwa ulimiwu to give a personal example. Ine nkhuku zanga zinafako 400 ma broilers oti afika dzulo. kufa iwe ndikuweta 100 ukudziwa zokuti this is a definite loss eti koma ukupitirirabe kuti ndiweta nanga nditani ti 100 eti onso nkumathothokabe koma ndikupitirirabe and i didn't stop ndinalira kwa miyezi eh but i came back and said I will, I will still go because i had a purpose when i was starting farming and when i knew When ndimene ndimasiya ntchito yanga ku Mangochi ndimene ndimazalowanji ku farming I knew what I'm, I'm going into nde that's also a side that mwina amene timapanga advocacy zitiziyankhulakonso eti zokuti farming also has the downfalls komano tisafowoke amene mukutipeza kumene uh, mukuonera Malawi Agribiz podcast lero tili ku hopmark farms eh, chakumitunduko kumene Tikukambirana um, macheza athu alunjika pa nkhani yonena kuti achinyamata akupanganawodi ulimi ngati business muno Malawi mwachidule. Achinyamata akupanga business ya ulimi pano pa Malawi. Now, uh, timaona ma social media platform achinyamata amalemba just to generalize it kuti Malawi si dziko lakumva kulimbikira. Amatero kuti Malawi si dziko lakumva kulimbikira. Is Malawi conducive for

I want to go there, work, have a white collar job. I need to be in an aircon. okay Eti, ndilandire ndalama ndisangalale pang'ono ndiwaonetse azinzanga kuti ndi zimatani zimatheka but not the reality komano generally ukaona mmene kulili ku malawi eh, tikamakamba za maclimate athu ku malawi kunoku uh, ma, we have different agro, ecological zone kudedza kumazizira kwambiri peaches apples amatheka kusalima kumatentha kwambiri mango amatheka ma, ma coconut fruits eh, amatheka so it's a, a very it's a, a blessed country koma we're not realizing the, the, the, the, the potential that's why anthu ena akubwera land yomweyo ayilima apanga ndalama alemera atilemba ntchito atipanga exploit ndikumapita ife tikutsalira mbuyo so ineyo When you say good Malawi is a potential country to invest, yes, especially in agriculture, we have good land. Uh, the population density, land size, ndi ambiri imene ili idle ukaona okay. eh, ndi namba ya anthu imene atakhaura kulima bwinobwino atupanga produce zokwanira within the country and even export to other neighboring countries in terms of food and other inputs that are needed for processing and earn foreign earnings including currency. chikuwalepheresa achinyamata muno mmalawi kuti Um, aboleze kwa agribusiness ndi chani? Um, choyambirira ndanena kale kuti achinyamata ma agribusiness po akuyesesa komano there hasn't been that collective effort and recognition from the government okay. eh, I, I can say it openly zama mega farms since mulibe monyamata Are you sure? ma mega farms tell me and tell me who is there a young person who has a mega farm so you're trusting age group inake inake mwaisiya pakakhala gap in later in the future but achinyamatawo alipo you are here you are seeing enaso ambirimbiri akupanga zinthu zosiyanasiyana koma to have that recognition and tru uh, trust kuti timpase uyu ma resources iyi athokwanitsa or if you don't kuti munthu sanayambe let's nurture this group of people let them grow in this and they are going to feed the future pamene palibepo ndi transition gap transition gap yayamba kukula ndi kumalawi kunoko uh, what has happened kuonera kuti food prices have risen because ma producers ayamba kusowa eti and achinyamata achasopano aona kuti okay wachinyamata simungamuze zochitatu inu wachinyamata simungamunyengere kawiri katatu amadziwa yekha kuti nkapanga icho ndipindula icho sindipindula that's why achinyamata ah thinking ngati chakudya chikudula zinthu zakudya zikudula let's go there panopa kuti mugule somba inu yopatsika paja imadula kudabwitsa kuti kodi protein ali mmenemomu ndi amene ali munyama zikufanana fanana eti koma ikudula kwambiri chifukwa choti even maproducer asomba kulibeko ngati pano tikuoda somba from, from, from zambia ikubwera kuno ku malawi why uh, ta- ta- tagonereza kwambiri tagonereza so there are few achinyamata amene akuona opportunity ija ena ali ambitious ena angoona opportunity ija but people are trying out whatever the case achinyamata aja ngati abwera limodzi ena apanga emerge ndi aonetsa kuti agwira agwira bwinobwino ngakhale akuvutika enaake adusa kuti akhala ndi mphamvu ena atha kupanga zinthu zazikulu nde we must spotlight those ones and bring them in and give them support support yoti achinyamata amakhala ndi idea namakhala vibrant ali ndi energy ngati and are inno- innovative amakuza zinthu zoti weso makezo zithochitika kwepo are innovative so we must harness this opportunity mwachinyamata uja chimene akufunika kwambiri kwachinyamata uja si ndrama ayi iye safuna kaye ndrama ndrama adzipeza yekha angofunika capacity building a, a startup stimulus kuti mumpange ignite tayamba tione zimene ukupangazo ndikuona this nation ilibe nthawi yovomereza kuti anyamata athu apanga ma mistake sinanga he's an explorer ere samavomereza they judge mongoti ampatse chance mnyamata kuti okay yesa ukalephera tikupange mentor tikukonze choncho sitimalowa timangomuweruza kuti inu maganizo anu ngosatheka mungonongitsa ndalama zanu itenzera inu mufuna musiye ntchito mupeze kuti mukalembe ntchito anzanu analipo aneba anu uko ena ndi awo anatha zimenezozo pamene we need to push them hard kuti okay go on try it out ine ndi mmodzi amene ndasiya ntchito when i was telling uh, putting that statement kuti ntchito ndasiya ndikufuna ndiyambe zanga in our family everyone was silent ativutitsa atu alivutisa ndezi kamasomera kumene ujalesa pati tinkakuuza tinkakuuza tinkakuuza tinkakuuza koma as we are growing now we, you started the, the, the enterprise kamakhazikika umalemba ntchito anthu ena mapatsana maganyu mumakhala mukukula and, all- and all that so ah, mmene uh, ilili ngati yani ikubwera kuti ipange uh, incorporate achinyamata so that tikhale limodzi Mhm. tizipanga tizikhala ndi one voice because sometimes we may say kuti we, we don't we are not really recognized but sometimes it's because we are not that organized Because, ah, ah, ndimafuna ndipite kumeneko kunena Eh. kuti muno m'malawi tili ndi maorganization Mm. makampani komanso boma um, akupa- akubweretsa ma interventions osiyanasiyana you agree with me kuti analipo mwina achinyamata ena anapatsidwa even a grant osati ngongole Mm. mwina ndalama yongowapatsa kuti mm, tandiuzeni business plan yanu business idea mutipatse budget koma ndalama imeneyi anaitafuna and this organization inasiya kuthandiza achinyamata should we say uh, vuto ndife achinyamata kapena ma interventions awo samakhala uh, um, friendly enough kwa achinyamata Uh, uh, I, I would say kuti mwina I don't know maina, even maini juu akamanga na chama kuti apatse magland Mhm. sali sali sali aggressive enough to ide- identify the right one eti eh, sali uh, uh, aggressive enough to identify the right one I tell you ma full time farmers ambiri ali busy kupanga zinthu za- zawo ma ma ma farm awo pamene ma grant opportunity agripreneurs they are busy chasing those resources in town Mm. in offices in meetings so there's a difference and ambiri alimi kuti tikhale database abwino bwino ngati mmene mukuganiza kuti kuyani ti- tikhale nayo eti yes achinyamata ambiri amene amapanga zinthu amene amatha zinthu apezeke kuno kunto what's an example you are here kuno uzungura kuno kanyamata ambira mali mambata ata kuno yes they are suffering in town mm. but they are not identified you you you mama zo kulima mambata ata mambata ama kula chimanga kumadya ngwa manga zitu zo sala sala makongo bawo they are not identified so ma NGOs ambira aja they are not getting there to the rural

odutsa twix akutsogozana zinthu zisokonekera so amakhala akufamba so they need to be we need to, to, to, to put a, a deliberate move yoti tipange incorporate data ya ma young entrepreneurs okay eti tikayipanga incorporate data imene i- ithandiza kuti tiwapeze ndipo tizitha zozoto achinyamata eni eni amene akupanga ulimi osati osati ulimi wapakamwa ayi not a weekend farmer no no not an online farmer kuti halo mwathira fertilizer yes okay ah, mwabandira chimanga chija yes fambwere ndidzakolola ah kuli matumba 5 kuno inawo zinasokonekera ah we need someone who is there and who is following what is happening on the ground ameneyoyo ndi amene amadziwa the value of what he's uh, harvesting um, kuli ma program osiyanasiyana amene boma likupanga one of them is aip komanso kuli uh, neef ikupereka ngongole za ulimi kwa achinyamata mwina ndi mm, ochepa okha amene tatchulapo nchifukwa chani achinyamata mpaka lero lero akunenabe kuti ine ndikukanika kuyamba ulimi chifukwa chosowa capital vuto ndi chani achinyamata afe kapena vuto ndi chani kwenikweni um, chimene ndinganene pa issue imeneyi yes Mm. Kwa- choyambirira tinene zokuti mene bwana noel anenera yes, mm. kunena zokuti e, even the organizations that work as consultants to the government or they work with other development partners in mm. malawi yes. titanena zokuti they do not put that much effort into identifying the real young farmers eti mwina the coming in of the database will be important Komano we cannot entirely say kuti ma organisations ali ndi ulesi osaka achinyamata, we can also say kuti achinyamatanso chibwana ka 2 minutes kenakake. Okay. We have so many in, informal businesses that are out there. Eti chifukwa chani? Bwana Nkosi anandiuza zokuti osati Nkosi iweyo eti ndi chitsanzo. Mm, mm. Bwana Nkosi anandiuza zokuti amwene kuti iweyo ma products umapanga aja kuti eh, Malawi Bureau of Standards ibwere pa farm pako idzaku idzakupange register bwino bwino ma standards awo eh ndi 5 million ka ndinangomva kwa nkosiyo but I haven't really put effort into finding out kuti Malawi Bureau of Standards ndi chani ali kutiko amatani how do I register my business wina anangokuuza kuti "Eh, misonkho ndi amadulatu iweyo basi you decided not to be formal you decided basi uzingosewera ngati mavenda chani zinthu zachonchozo eti zimene zijazi how do you expect to be recognized by any institution nde achinyamata ambiri let's formalize our businesses tiyeni tikhale registered tiyeni tiziyenda mu ndondomeko zake tiyeni tizimvetsetse kuti malawi bureau of standards akamagulitsa ma standard aja business yako ikufuna ma standards anji business yako standard imene ukugulayo ndi ya ndalama zingati You will find out kuti there are standards as low as 20, 35,000. Komano, komano akunena kuti eh. um, zina zimene amafuna mm. zoti uh, an emerging farmer munthu amene mwina wangolowa kumene chaka choyambirira ku ulimi mm. amakhala alibe ngati ma startups hey. Eh. amenewo okay the thing with ma emerging farmers ambiri eh? yes amakhala zokuti they are riskier than those who have stayed in the business okay. for a very long time for ulimi ukamayamba

this emerging farmer kuti at least ma financing institutions azikwanitsa kumpeza ndikunena zokuti tikupatsa ngongole kapena grant and they will, if atayipanga de-risk now they will be sure of their money returning kapena grant ija being a success komano when it comes kuma government programs ngati achina AIP eti Mm.

ndi kugwira ntchito ndi achinyamata kaya through kaya through my organizations ngati achina yani omwewa of course we are under farmers union of malawi Yes. through farmers union of malawi kaya through ma development partners ena ndi ena ngati agra and the likes eti if they can work through them ndikupeza youths that are organized ndikutipasa those, those subsidies kuti these are special for the youth eti nde mwina zinthu zitha kusintha coz trust believe you me mwachinyamata momwemo ngakhale muli zibwana ngakhale muli chani eh, matter of fact kulibe research imene bu- bungwe linalake lingabwere ndikuzatiuza zokuti ayi we conducted this research and we found out kuti ka age group akaka ndika- ndi kamalephera business kuposa ka age group aka ayi bola malitayalize there's no that research that that has been conducted where are we getting that information ula chinyamata ndazi nda ndi mwina they are riskier to invest in achinyamata they are the ones who are being more innovative eti and unless you you show us that data that tells you kuti this age group is riskier to invest in eti nde tizisiye kaye apopo komano if those, if those subsidies were specialized kunena zokuti ma subsidy awawa ndi achinyamata believe you me this country can go forward and achinyamata ambiri atha kupanga zozizwa ine ma mega farmers mwa achinyamata nkose um, akuti achinyamata we are not organized Mhm. is that so achinyamata yes we are kutengana ndi ma percentage achinyamata we are not organized Mwachitsanzo, apa tikukamba za bungwe limene alimi amabwera pamodzi limene lili Farmers Union of Malawi. Yes. Koma kuti muunikire kuti ndi mamembers angati amene ali pansi pa Farmers Union of Malawi, mumapeza zoti ndi ochepa kwambiri. Mukati muunikire chabwino ma association ena kuti let's say a beekeeping, let's say mwina a poultry association, let's say mwina a fisheries whatever whatever. Mumapeza kuti ndi percentage yochepa imene ili mmenemo. Komano now the coming in of yani imene ilinso pansi pa Farmers Union of Malawi zikuonetsa kuti achinyamata we are now keeping our house in order kuti blame imene amakonda kutinena anthu zoti ah, achinyamata we are not organized this and that imene adzasowe chonamizira kuti ifeyo we have this structure mukafuna achinyamata kuti ah, mwina mufuna mupereke funding and the likes achinya- amene akupanga zinthu padera timakhala tikudziwana achinyamata tipezeni ukoko tikakuuzani zoti ah, uyuyo mutabweretsa malisti tizakuuzani zoti ah, uyuyo within ourselves uyuyu mukunama sakupanga ngini pa ground uyuyu amangopita kamunda mwa munthu wina kukangojambulisa koma ana amene akupanga ngini zenizeni tokhatokha timakhala tikudziwana nchifukwa yonse ivi tabwera kuno hope make chifukwa kuti tikudziwana kuti uku kukuchitikadi ngeni yeniyeni grace moti ku YAN timadziwa ndithu kuti mfana uyuyu ndi mulimi akupangadi business ya ulimi uyuyu akungosewera timadziwa because the difference with YAN mwina ndi ma association ena ndi zina zotero eh, we work with practical sense eh. sitimangoti basi achinyamata bwerani kuno iyayi sikuti we're going to evaluate you kuti a john inuyo famu yanu ili patipati Which location? Where are you? Mukupanga chani? Chabwino tili ndi ene and share teni tikapagire kwanuko. Nde tidziwa kuti wachinyamata uyuyu. We, you know we have when you come to Yane to register as a young farmer, one of the criteria is yes it's the membership fee to see your commitment to the to Yane. Koma no despite being

we register those and we know kuti uyuyu mukabwera tizakuzana mufuna ma, ma, ma tech experts a mu agribusiness we'll show you our database and we'll say take this lady or take this gentleman akupanga zakuti zakuti mapolisi amene timagwiritsa ntchito muno m'Malawi pa nkhani ya ulimi komanso bizinesi ya ulimi ndi mapolisi okomera achinyamata kapena mwina uh, amakomera anthu amene mwina anayamba kalekale ulimi komanso akuluakulu Um, tikakamba nkhani ya mapolisi ku malawi kunoko people will tell you kuti malawi has got very good policies okay mm. but specifically now kukamba za alimi achinyamata mapolicies they need to be reviewed pakali panopa because eh, You see, we would have been governed by the government policy to come up together. But ababa achinyamata uh, with the support from Farmers Union, Mhm. vamene tabwera pamodzi. Koma we were supposed to have such kind of policies. Even access of grants and loans. Mwina ku banki kuja kukhale policy yonena kuti akawa nyamata age range ya chakuti chakuti loan yake uh, uh, uh, interest ikhale mwakuti. koma mwina mapolisi mwina aja kulibe amakapanga generalize generalize ukapita mwina investment ya mu farming yet it's a risk kuli ma insurance company ndo chepa pano pamene ayamba kumapereka pa wa insurance policy ya, ya farming and ukapita ma assessment ako kuti akupatse imakhala yokwera kwambiri kuti iwewe upange access so those policies they need to be reviewed and uh, being tailor made or deliberately being made kuti ipange uh, uh, uh, imuthandize young farmer kuti akhale established

ukaganize ntchito wekha ngati ukufuna ntchito and zimene timatsatira tonse ndoti tikapita sukulu kuja tuyenera tipeze ntchito Mhm. osati kuti mwina tili ndi knowledge we can use the knowledge for survive no we are going there kuti ah, ndikaphunzira ndikapeze ntchito ndiochepa chabe kuti apapa I'm, I'm happy kuti these all friends of me here ati anapanga resign anapanga resign they have got masters degrees you you see that uh, they are taking that risk so yeah koma nthawi zambiri even kuti iwo asiye kuti ayambe zimenezozo anali ndi ma resistance achinawanena aja amakhalapo ndiye ge- getting back to it say kuti ma policies alipo but we need to review them kuti they should incorporate zofuna za mayouth not think on ba- behalf of the youth but let the youth develop their own policies and incorporate them okay grace chichitike ndi chani kuno ku malawi kuti achinyamata asiye kupanga participate in agribusiness koma azipanga business ya ulimiyo Um, choyambirira i think chimene ndingayambe apapa ndi ndingakambe apapa ndi mindset change eh? okay you know a mindset is a very tricky game ngati unakhazikitsa kwambiri zinthu za culture zi za zokuti i should be behind a desk after i graduate eh, za when you when you set your mind like that eh, i don't think you you'll ever go anywhere you, even apart from agribusiness i don't think you would want to be a-

despite zofookazo zimene zimapangitsa kuti ma business tizivutikira eti you can see kutsogolo kunoko there are farmers who have the who are well established okay they have made it they can you know you can you can you can, you can take noel to be your mentor in this you know ma mentor samakhala you know ma, ma professor ma chani anthu akalekale wachanichani athanso kukhala wachinyamata mzako amene wakwanitsa Muzimvana, Kupanga language kucheka. yofanana. Exactly. Ex- You know there's also a, a change ma century wo asintha abale eti you you need somebody who understands the circumstances upeza zoti anthu akalekaleja they don't understand what unemployment means because kalekalelo siinali vuto koma somebody of your age group who understand u- ukadandaula zokuti mani ndikuyesetsa kupeza ntchito koma sindikuyipeza

kwa ma graduates amene they are yet to come and those who are graduating eh? so i would emphasize much on the mindset change of the young, of the young people of malawi nkosi yes. chichitike ndi chani pano pa malawi kuti achinyamata ayambe kutsata ngini ya bizinesi ya ulimi vutonso lina limene ndimaliona lalikulu achinyamata timalephera olo kuti tiyambire pang'onopang'ono okay timafuna zoti tingoyambira pamwamba kenako tidzishayina anthu azidziwa zoti eh mkuluyu ali ndi 2000 chickens kapena ali ndi 20 acres of land komano still more ulimi panopa you can start pang'ono pang'ono ndaona zitsanzo zoti anthu oti alibe olo munda kuseri kwa nyumba kwawo akuyika ma plastic masaka ndikudzalamo tomato mene muja akuyamba olo even ulimi wa nkhuku omwe- omwe- even inenso ndi chitsanzo ndinayambiranso kuseri kwa nyumba ndikumene ndimapangira mpaka panopa panopa pamene ndapezano malo pena pake so you can see kuti if Tikuyamba pang'ono pang'ono. Tisaope. Tisadikire china chilichonse chikhale mchimake. We should not wait for everything to be perfect kuti ndapeza china chilichonse choyenekera nde ndiyambe. No! We can start small ndi kukula mu chimenechi chacho. Komanso china, aah, in addition to ma policies, mm. kuti akhale okomera achinyamata still more environment kapena kuti community yathu ilinso ndi impact pa ifeyo okay imayenera itilimbikitse chifukwa ngati what noyo said kuti achinyamata timakhala zoti tupanga expose zinthu moyo so chinthu chika- tikapezeka zoti talephera si zoti anthu aja aonjezere chibadeni choti inena iyayi komano atipange encourage ndi kutithandizira kuti tidzuke ngati mwachitsanzo ine imene ndimayamba kunena zoti ayi ndikusiya ntchito nduka- I mean ndikukana ntchito iyi ndikapanga ulimi kwathu anandikaniza anandinena eee upita nawo kuti ye ye ye this and that iwe amene anakulozayo ndi ndani ife tikakuphunzitsa timayembekezera zoti ulembedwa ntchito uzizidalira pawekha Masteni amafuna aziloza kuti mwana wanga is a doctor, Yes, mwana you know, wanga ndi mtolankhani. osati zoti azikuona utatuwa daily ayi koma azikuona uli mu suti daily so Community yathu ikuyeneranso idzitipanga encourage. Tikamuona wachinyamata wina wake amene akuyesetsa kuphusha ngini, mmeneyo timulimbikitse. Or even ma products amene ngati iye akupanga offer ma products amene ajawo, tiyeni timsapoteni amene ujayo. Ndi cholinga choti akule, akatero akakhazikika iye uja zithandizanso achinyamata ochuluka. Because achinyamata timaphunzira mophweka kudzera mwa achinyamata anzathu. Ngati dziko, titani kuti tipange support achinyamata amene awonesa kale chidwi ku business ya ulimi. You mentioned kuti muno m'Malawi mwina ena amene akupeza ma grant amene akuthandizidwa ndi boma, mabungwe amakhala anthu oti amalima pa pepala, amalima pa social media, amalima pakamwa koma they are not into the actual farming. Ngati dziko titani kuti achinyamata akwanise kupeza support from the government, from um, private sector

to to to work on otherwise tikasiya policy uko enawo a- achinyamata azingopwetekeka achinyamatawonso akakhala oti sali organized ukonso zinthu satani nso sazipeza so titapanga reduce that gap zikhala zophwekerako grace um, wayankhula kwambiri zokhudza yane um, yane ndi chani kwenikweni um, yane ndi nditha kunena zokuti ndi ngati tinene kuti wing Aha. kapena nthambi imodzi ya farmers union of malawi okay yane imayimira young agripreneurs network nde mu dzina lake kuti network

kuti achinyamata ngati mmene tabwerera ku learn and share kunoko Mhm. we should be able to come together and share network as the name says komanso strategize together kunena zokuti because you know collective effort eh, helps than an individual ineyo nditha kudandaula pandekha koma sizimveka kuboma sizimveka mmahouses ena ndi ena eh, koma when you complain together as yane we are able to influence pena pake either kuboma kaya ndi kuti we are able to make that difference or that influence nde mwachidule mwina azangawaso atha kuonjezera Mhm. komano kubadwa kwa yani kunali kumene koko kuti let's organize achinyamata under farmers union of malawi tibwere limodzi kuti tinga ting, u- agripreneur tingautukule bwanji kwathu kuno Okay. komanso achinyamata ena tingatani kuti abwere ajoyine ulimi wa ziweto kapena wa, wa macrops osiyanasiyana kwathu kuno so that was the birthing point of the young agripreneurs network Uh, for someone to join yani akuyenera atsate ndondomeko yanji um, you have to pay membership fee

kuti yani ija ibwere achinyamata who were struggling to have a mother body okay amavutika kuti kuti tipita kuti so as young as we are we were trying to join maybe farmers union of malawi so farmers union said you can also have your own yet appeared to us so we said oh let's come up together chimene chimachitika nchonena kuti tikayenda tikapita ku maconference ena Mhm. kuti mwinanso even farmers union tipeza alimo achinyamata amavutika so imatha kungopanga randomly kuyang'anayang'ana kuti amene amayesa kondani ndikapita ma international platforms zoti kumayiko akunjakoso ali ndi ma ma farmers organization achinyamata yes eh, Man, having- ma network okhazikika achinyamata Mm. so kuita kuja they are already very advanced adapita patsogolo kwambiri so kunokoso anthu ata- atapanga kuma training ma workshop ngati amene anabwera limodzi ndikuganiza kuti okay kunonso tipange ndi ifewo kuti ziyende bwino farmers union omweyo FUM yaikulu yes tikhale kumene FUM yo farmers union kuimira ma farmers ili kale ndi structure pa ground zabwino bwino ndi ma farmers ifenso ndi ma farmers one that ifinangana not no tikhale agripreneur chifukwa choti muli ma stakeholders that are involved in the value chains ambirimbiri tisapange yekhayo amene akupanga production okay kaya mwina nkosa akupanga maquails Mhm. eh koma yeye akapanga process wina ndikupanga kanyama ka dry nkukapanga so pack wina so akutenga from nkosi wina akupanga Ah, zake mhm, akagulitsa, Akupitiriza. so yes. onsewa tisasiye also they need to be on board because we, need, we want to have a smooth flow of uh, a value chain from a seed to a consumer okay. but not one player can be involved no so we are incorporating everyone kunoko kuyani kuli anthu oti ine munthu udabwa kuti uyu ati amangopanga ma greenhouse worker basi uyoyo amangopanga fertilizer basi basi iye samalima eh, iyayi iyeyo ndiye ndi aggregator wa seed uyoyo eh, eh, i need chakuti yeah mm. uyoyo ndiye ndi graphic designer digital content creator wa agriculture yeah, basi platform yakungopita kuti ah, tingozatsa kwezezi bwana ah, mulipira ndalama akuti tsatsani iyi ndi agriculture i believe also even agribis yes uh, a podcast mm -hmm. ndi value chain yanu imeneyo yes you are coming here you are interviewing us we are sharing knowledge you are involved in the

chicken akupanga supply grace uh, sausage akupanga supply wina mafuta ophikira ndapanga supply ine zikuchitika ndimmene zikukhalira kuti ku- kuyani so it's a family of farmers that are agripreneurs that have one voice that they would want to get a more conducive environment for YAN it doesn't mean kuti yani ndi ya ifewo ya ifeso tikula tichokamo okay. will be fully established because ndimafuna ndifunse ponena kuti ili ndi ma structure okhazikika because you agree with me kuti tamvapo pa social media anthu yayi tiyamba kagulu kachinyamata um, kuti mujoine ndi 10000 anthu atumiza atumiza pa 10000 basi ungoona anthu aja apita yane ili ndi ma structure okhazikika kuti uh, a farmer amene akutionera wachinyamata amene akutionera wina wake amene ali akupanga za agri, um, agribusiness kaya amagulisa fertilizer amagulisa mbewu chilichonse chokhudza ulimi afuna ajoyine akukhulupirireni kuti this young thing ndi chinthu chokhazikika it's not a scammer tigwisa ntchito chiwa cha masiku ano Ah, I know. It's not a scam. It has got well established uh, systems. One is registered, fully registered. okay Right? Fully registered. It has got accounts bearing yani bwino bwino to the bank trusted. now uh, we have got ku farmers union kutchaso mu board mumachoka munthu mmodzi mu yane muja kukhala mu board ya farmers union kuti aziimira achinyamata chani kuyane kuso kuli ma positions oti abwinobwino and very soon i think january we have position yoti paid position uh, tiyamba ndi volunteer position koma it will be paid position yoti secretary yoti azitipanga manage zinthuzi because pano patokha pano ndife yane okay ready koma tonse tili busy koma ine imene izikhala kuti izitani izithamanga dedicated for ntchito za yane Eh, ndiye tifunanso tilembe munthu kuti azithamanga za chani za yane so you see kuti it's a established system I'm sure kuti adzakhalanso mulimi amene mudzamulembe osati kunyamula munthu oti zaulimi samazitsata tifuna wa language yathu amene akufuna kujoyina yane akupezeni bwanji kuti, motani Um, kujoyina yane um, timapezeka pa tili ndi tsamba la mchezo titero choyambirira pa facebook imene mukangopita pa foni panu ndikusecha kuti yane or young agribusiness network ikubwereserani palinso nkhope zathu pamene popo nde for easy identification kuti mwina musakumane ndi ma scammer awa a fake ena atangomva choncho apanga yane yawo kuti lero lomwe As a matter of fact, and pa page pathupo mukapeza kuti there's a post kapena flyer imene tinayikapo with detailed information okay. email yathu mukayipeza ili pamene popo ma contact info mm. okuti mupeze yane ili pamene popo um, ya ndi social media handle ma social media handles eh, kwambiri yes. koma it's the email and ma contact info okay. athu nde that's the easiest that I can give panopa eh? Okay. kuti just search our handle on facebook yane kapena young agribusiness network when you go there you find a poster ya green chonchi on the poster mukapeza those contact infos and you, you find us ku yane and we can direct from there I- i- is this for achinyamata amene ali mtawuni kapena ngakhale mfana woti amene akutionera ali kumudzi kwina kwake kulula kwenikweni atha kujoyina kapena nza inuyo mafana a urban

Eh, sinanga pakali panope tikupanga tu- ti- we are under farmers union Malawi. yes So kaya mlimi ali ku Rumphi farmers union kumeneko. ah yeah nice yeah Kaya ali ku Chiradzulu. Mhm. Ndiye amene ajaso makamaka amati ma district farmers union officers, ma chairperson. Atha apezeso ma DFUs. Mm. Atha kupeza amene ajawa. Mukangowapeza amaidziwa yane. Eh, ndiye kuti adziwa zoti uyu ndi wachinyamata akatenga information aja atitumizira ife ngati sangathe kutipeza ifeyo straight koma ngati kumangokhala ngovuta zoti farmers union ku district kwawoko afufuza amene amapanga macheya akumeneko akapatsa information ija imatipezanso kunoko ife nkuwapanga incorporate pamene tikumaliza Noel uh, mawu akumaliza kwa achinyamata amene akutiwonera komanso uh, kutikumbutsa dzina lija ndi zimene amapanga Alright, uh, ine ndi Noel Kafira ndimalima mitengo ya zipatso uh, ma seedlings komanso kulima mmunda landscape ndi consultancy. Uh, mawu anga omaliza kwa anyamata ndi onena kuti you can only perfect what you have started. Hmm. Chabwino. Timalizitse komwe tikumbuseni dzina lija zimene mukuchita komanso mawu omaliza mwachidule kwambiri. Okay, ine ndi Grace Gondwe wa Jump Agro Services and Research Unit um, timapanga run poultry hub imene timanola kapena kuphunzitsa alimi osiyanasiyana kumbali ya ziweto makamaka kunkhuku komanso timapanga run hatchery mawu anga omaliza kwa achinyamata ndi oti let's work on formalizing our businesses thank you mbali imene yes ine ndi Madaliso Nkosi amene ndikuchokera ku carbod plus Ndimapanga za poultry farming makamaka mikolongwe, zinziri, feed ya zinziri ndi nkhuku zosiyanasiyana komanso organic fertilizer and hatcheries. Mawu anga kwa achinyamata ndi akuti the future is in the young people and the future is in the agriculture sector. Yeah. Ndi mmene tamalizira kuchokera kuno ku um, Hope Mark Farm ku Mitundu Chapatsogolo pang'ono uh, kumene uh, achinyamata anali ndi uh, tikhoza kunena kuti si mwambo kwenikweni zachinyamata izi anali ndi mkumano umene amadzaona kuti um, hope mark imatani wachinyamata anzawo akutani koma mu episode ya lero tayamba ndi kukambirana pa mutu onena kuti achinyamata kodi achinyamata muno mmalawi akupanganawodi business ya ulimi akupangadi business ya ulimi ndiye tamva maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa ena mwa alimi achinyamata amene akupanga ulimi wosiyanasiyana um, mawu amene wanena noel akunena kuti umachikonza chinthu chimene wayamba kale osati chimene sunachiyambe koma anayankhula mchizungu ine ndi Mwafungo john kisewe mpakani kuchokera ku malawi agribiz podcast Malawi Agribiz Podcast.